Ọnịcha mụrụ m, anyị anachiatawokwa azụ in our latest edition on uh, our interactive session ebe a na-ekwu okwu zazaza ịweta na arịa etinye etilie ya ebe a na-eti okwu ịchaka ee nwata ka na-awụ arụ n'afọ n'afọ ee ife ee ugo ji bụlụ eze nnụnụ bụ na ada afụ maka wee bụrụ na ebe a. unu n'anya ee mụ na nnukwu mmadụ nọ onye ọ ga-agba ọkpụrụ na steji ma na mmadụ Eh, his voice is always huge and echoing in a very massive background. Ee, ụmụnne m ee ọ ga-amasị m ka ka o tinyela anyị ọnụ n'okwu mana tupu ọ ga-elue ọ ga-akọwara anyị onye ọ bụ ya mara onye anyị na ya nọ odogwu ụmụnne m na-ekiri ụgbọ niile ibu akwụkwọ ị ma na ada afụ ugo kwa daa mana tata anụnwa anyị na gị nọ ọ bụ iji ewele etu isi ahụ gị ka kugo maka na arụ dịghị mma ụmụnne nne gị anyị ga-achọta mụrụ onye Okay so
onye ị na-anụ onu ya bụ Nwado Afamefuna Andrew Albert nke e ji MC Mgbotilo nwere n'Igbo land wee malụ. For many people na-amasịrọ m ma mụ mana amasịrọ m. Okay. Though uh, I was born and brought up in Onitsha. na-aza afa ndị Ọnịcha hmm. and all that so mana abụrọ m onye Ọnịcha nke dị na local government area so mana amụrụ m n'Ọnịcha na nwa ọrụ ụmụnna finishikwa na of course ndị of course dị ngwa na mekwe ụtọ ndị dozie na na institushọn na-ekwe na anya ahụ oge ụfọdụ afọ na-ara ka ị na-etiwu ije a na-atụ ya aka na onye ọnịcha because ị nwe agwa ndị ọnịcha and ị bịa burukwue the same face with them so really that you are not from ọnịcha ha nne ị abụrọ ọnịcha nna ị abụrọ ọnịcha nne m abụrọ ọnịcha nna m abụrọ ọnịcha mana ọ na-ewutekwa m ka ọ bụrụ ọnịcha ekwesịghị iyi ikpe ụmụ ya maanyị ọghọtago eh, mana ka njibe ama mmepesi ya enwere pamentị enwere panemeta ekpa na-emetara ọbụla ka enyere ma nwe ya nwaanyị nsogbu adịrọ

ọnụ ala mbụ ya gbasara Hmm. Kee ka their payment plans e nwere uh, installmental. Yeah, anyị nwere three payment options okay. alternative. One is that the uh, instant payment. Then second one is installmental maka ndị aka ndị ọlụ oyibo.
Mana otu esi eme installmental na-abụ Okay, now the government, let's assume ị pick uh, solar installation pack of 1 million.
Okay. Uh, ị ga na-akwụ ụgwọ.
ma ihe isi ibe nsọlụ dị ya okay anyị ga na-akwụ ụgwọ ụzọ ụgwọ million mana ọ bụgodi na echi na ọ nweta abịa site anyị ama mbịa site ee nọkwa ịma na ọ nweta naijiria tinye ego okay no mana the third one dị okay people na-arush na nke anyị partner with wata

em i bigo n'Ọnịcha so n'Ọnịcha eh, fụ ka Ọnịcha si wee dị how do you regard Ọnịcha kedu ka i si anata ndị Ọnịcha ndị nkeneta nọ n'egogo n'ife adịrọ do they have

ka the bad egg the bad egg yara ịkarị the good one eh a sị ofu aka lụta mmanụ o zue ọra ọnụ ọnịcha abike
seriously yes ọnịcha abike hmm. then enwekwa ndị nọ n'ọbụkwa ndị ọnịcha hmm. na-ahọrọ ọnịcha abike n'afọ Okay. iri na ọbụla. ndị a bụ ndị ọnịcha ka ọ ndị ndị ọnịcha kwa okay because n'obodo ọbụla enwere ndị isi dị mma na ndị isi na na-adịrọ mma
Ịchọ nwa ị ga-asị na aka a bụ be anyị ọkọ Nwere ife ga-eme na ịchọ nwa ya ụla ịchọ isi ya bụ abụọ exactly ị na-ele onye anyị na-asị onye a nwanne ya nọkwa obodo ọzọ What of na nwanne ya kpọọ ya na fon sị ya na onye dị otu a na-eme Onye ibe agwụ ya. Yeah. mana enwe onye ọnụtụ ị na-akwụ ị fụ onye na-aba gị mba ọkọchọ nwa sị ah nwanne m wetụ nwayọ nwe Exactly. ife onye a na-erapụ n'onye atọ nọ n'ahụ. so ebe mụ na-aga ịga mma enwe ọnịcha dị ukwuu. Okay. ọ bụ na ọnịcha adịghị dị ukwuu, mmadụ dị n'ọnịcha

to show that na o nwe ndị dị mma nwe ndị na-adịrọ ndị afụ na-adịrọ mma kedu ife ọ dị ka obodo ekwesị ime fa maka o nwe ebe a na-akpọ ọrịa ahụ maka o nwe onye na-eme ife na-adabarọ ọfụma ekwesị enye check the person psychological uh, reasoning makwa na o nwe ee nke bụ eziokwu bụ ịma na o nwe ụgwọ ọ ga-abụ iti ebe ọnụ a sị onye afụ nwa na-agwazi anyị ka anyị ga-esi wee gwa nwanne anyị nwoke ka ọ nọrọ mana ndị a na-adọrọ mma adịghị ekwuda na gbanwere mental progress it's all about understanding okay okay are you getting okay now if ndo na my village I'm one of my village ndo na my village if I don't go out maybe spend six months outside my village or one year in another town another town automatically m ga-adị so limited to some certain mentality. Okay, okay, okay. Are you getting? Yeah.
When you check Onitsha, ndị pụrụ apụ, ndị nọ n'ọlụ oyibo, ndị na-apụ. Ị fụ that na e nwere ife ọ fụrụ n'Ọnịcha feel na ife a bụ ka esi eme ya ndị na-aga eme ife a bụ be anyị. Mana e nwere ike jee ebe ọzọ ịfụ na ọbụrụ ọchịkwa nke esi eme ife ahụ isi iwu bụ n'otu aka ọhịa na-enwe ndị na-enwe oge ka arapịa na eke na ọna o nwere osisi o ife ji akụpụrụ mmadụ isi n'ọna Mm. na ọnwa gị ndị a ji akpọrọ Hey. it will touch your mindset Exactly.
so ịbata enwe ife ndị ya ọzọ ga na-ekwu isi na nwanne m welugodu nwayọ ka ịsọ ọkpa ya ebe a Ah, bụrụkwa na ebe a bụrụ ife dị ọda ya exactly. are you getting the logic Yeah. na mana majority tolunu na-apụrụ and all that fa na-afeel that ọnịcha bụ ọnịcha yes you can you can't take ọnịcha away from them even na amụrụ ya outside na ọ bụ onye ọnịcha ama nwụrụ mana enwekwa na-akpọ onye nwe that accommodative spirit Spirit, exactly. so Exactly. even na chi kwuru ebe ọ na-aga mgbe ịnọgide ịkpa ya ma mere igbo ji wee tụọ ya n'ilu onye ije na-aka onye isi awọ nwa isi awọ because e nwere so many things ọ ga-abụ ịpụta na ebe a nke na nwanne gị na-azụ ebe anyị na-etigbu onwe gị na-enweta ndị mmadụ n'anya ọ na-abụdị ịgarị set were ya n'ọnụ gị ọjị Tinye otu a ụwa dị. so ịpụtazi ya with that ekwughị ya na-enwe onye abịazi na-akpapụ ya sị na onye a bụ onye anyị mmadụ Wow. ọnịcha dị n'ọnịcha mana nke anyị emekodo

i si wee fụ na o nwere ndị ọ dị ka omume fa ya na etu fa si emeso ndị mmadụ ada adaba. Kedụ ife Ọnịcha na-eme fa na-ada enwetasị ọfụma in terms of development, in terms of infrastructure, in terms of Replacement culture and whatever maka onye nọ 45 years n'Ọnịcha gosi na o bitego anya and uh, you have experienced a lot of things. O nwe ife ị na-emebu mbụ ọ dị ka na ọ dịrọzi in existence. Ọ bụ nke dị ike ka ọ na- Ọ bụ nke dịkwa eziokwu bụ mmasị na ọsọrọ let me be general.
Okay.
Uh, some values na dies. Because when I remember, mgbe ahụ anyị na-eji ekiri mmọnwụ Value. o sili ike ịfụ nwaanyị ịpụta maybe na ị gara ụmụazị ma ọ dị egbolie gị ije ekiri mmọnwụ ụmụ nwaanyị jeka ịnọdụ fa na-anọ Far away.
far away ma o jee mee ife na-abụ na aga mbembe ịnọrụsi ya mana kịta na otu the courage eji apụta mmọnwụ nwe ike na-abịa fụ nwaanyị obi igbo ọ sị ya pịa m ịtalị ngwa ịmata eji something like that ị na-ajụ ị na-ajụ kedu ife na-eme because o nwere ike mgbe ọ na-aba bụ because of ọyị ya nwoke ma ọ nwanne nwoke okay and when such thing happens ị na-enekwa anya fụkwa ụmụ nwoke anwa ga-apụtakwa na-afightkwa onye nwa ma onye nwa and all that enwe some value Yes, exactly. Then, another thing bụ na enwere ife ọ ga-abụ a na-eme echetara m mgbe exchanges because nchetara mgbe a

Ị na-echezi ka ọ kụwa na ka a kụnye na gutter because mgbe m ka bi n'ọka road opposite All Saints Okay. eji m ya anụ ọgụ Hmm. m ma kpọ afa the family eji m ya anụ ọgụ ụbọsị nọ n'iru aba ahụ around nine anyasị mmadụ esi agba cross ta bulu dustbin tinye na gutter All Saints Hmm. And I saw nwa achụbi ozugbo di nwunye the woman na nwunye ya na nwa ya so ịmago baba mba nta nta nta at the end of it ife a na-ekwu nwa na nwoke pụta ee onye igbo anụ onye igbo anụ I was Ah. like na ife unu na-ezuzu Na be nna anyị. are you getting the logic now we need to carry that message ọ bụ na onye Igbo mere ya onye Ọnịcha apịa ọma dị mana wee onye Ọnịcha mere ya mgbe ọ bụ onye Igbo o nwere ka o si mee n'anya onye anyị mmadụ ịgwati anya ọfụ ya na enwero sense na ị na-abịa agwa ife ọ ga-eme so we need to take that in go imagine onye bịara abịa ka o dozie ibe ị ga-eset the standard onye a bịa a follow ọ bụrụ na m bịa kịta na-akwụ na ị na-aṅụ kaikai nsogbu na-aṅụ kaikai mana ọ bụ na ị na-aṅụ kaikai nọ mmiri ndị ndị ịṅụ kaikai sị mba na na-aṅụkwa kaikai ọ bụ na ndị kaikai bụ ka ede yi mme anyị ji mee anyị gwa ndị bụ ụbọsị ọzọ na-abịa si eyi na ede ahụ laikọ m kaikai ntinye na anyị kpasịa nkata mpụwa n'ido mmiri mana mgbe ị na-egosi onye a ị na-egosi onye anwa na enwere anyị getiri Ehe. ị ga na aba ahụ ị nọrọ ịbụ nwoke onye iti nwaanyị ụtọ ịma mbịa caution nwaanyị asị nwanne gị a na ọ da kedu ihe ị na-akụzi n'ọnwa these are the things I need to stop and when you tell someone no stop this ịbụ ndị a na-enye enyi exam gị echebe gị mgbe a ga-apịa gị ka mebi mgbe a ga-awa gị ma onye isi ma onye isi. Ọnịcha adịghị develop but Okay. still oyibe na that

na mbido gịnị bụ ọrụ MC ọrụ MC ọ bụ na mmadụ ma aka ọrụ when you say that I'm MC ọ bụ aka ọrụ ka ọ bụ is it a profession what does MC stand for? Okay, uh, enwere ọrụ m bụrụ

onye na-adịrị intelligent ma smart dị ị ga-adịrị ị na-anya ịbatagolu ịmụrụ ka ọ ga-eme ahụ ife na-adị otu okwesị isi nwere mụ agagharịbagolu tinye ya n'ọrụ ndị DJ malụ ndị na-arapọ ndị na-arapọ ndị na-arapọ ndị na ndị decoration ebe na-ese ekele dị perfect na ebe na-ekwesịrị ịnọ you can advise them because ọgwụ a

mgbọ na-atụ ndị ilo arụkọ n'ọrụ MC pụ onye ilo yi na event ebe iji microphone mmadụ ibe na-esere gị naba ọ dị mma nji ibe na-esere gị dị ya wee na-atụ ya okwu the the name ọ bụrụ before ibe nna achọ before MC dị panzi oke panzi oke so then uh, eh, afa otutu eji mara m mgbe a dị igbo nọ Ah, it was either 2015

Hey, anyị ka nọkwa na gbogbogbogbogbogbogbogbo ebe anyị na-eti ebe ịchaka ịbụrọpụ esi egwu ya bụ ebe ọ dịka ya na-enye ya ndị mmụọ n'ọnụ maka na eh, onye anyị na ya nọ ọnụ kalị aka n'okwu na ọ na-ekwunye okwu n'ụzọ kwesịrị ekwesị afa ya still remain mc mgbọ na-atụlụ onye ilo ife ọbụna ị na-eme chọba ya he's the best ee I'm a living witness maka na ejego m occasion ya one on one ị na-eme ife spend sie ego na o nwerọ ego ị nata at the end ị ma na na ị kpọrọ ọra bịa lie mana ọ bụ na ị na-eme ife chọọ onye ga-enye eme ndị mmadụ enye ị support Chọba MC Mgbọ tụlụ onye ilo maka na ọ dị good in what he does. Abịalụ ya occasion, ọ bụ na ọ party ka ị na-eme, ị ma mbịanụ kpọọ ndị mmadụ fa bịa lie, lisie, ị na-etezi egwu onye ọbụla asụba ike na ya nwa bụ MC o nwere ya A1 ọ dị ka o jere akwụkwọ nke a iche. Ma so far so good, let's continue. So nwanne m, tupu anyị round up, ndị MC unu enwe union o nwe ife unu enwe union and how much do you charge for events in Onitsha and outside Onitsha?
Okay, anyị nwere union ịma ka o si wee dị na enwere so many union